Falahid TV timakupasirani nkhani zosiyana siyana zochitika ziko lathu lino za ndale, zokoma zosangalasa koma nkhani ya lero khalani pompo azibambo ndipo mwerani mazi kuti mumve nkhani yomwe takubwereserani tapangani like share video yi. Mufuna mwamuna wotani makamaka? Mwamuna amene ndikufuna ine ndokhala naye pa banja. Mhm.
Eya. Aliyense kaya akhale osauka, Eh. akhale olemera, Eh. koma chachikulu mukumvana. Ine basi.
Serious.
Mwamuna angathe kukukondani. Aliyense amene angandikonde tikhale pa banja serious. Mm, wa serious mufuna mwamuna wa serious zina lanu ndinu ndani kuti amunawo athe kukuzindikirani zina Ine ndi Martha Kapalamula. martha kapalamula ya abale aMalawi anzanga mkazi ndi ameneyo ndi martha kapalamula ndi very beautiful mkazi wooneka bwino wakhalidwe ine sindimapeza manyaka iya ndimapeza akazi kuti akazi kukupezerani ndithu ooneka bwino achikondi asangala akufuna di amuna ndithu asiriyasi ndiye martha

Ngati choncho mwapita kuchipatala mwakayezesa mwapanga dongosolo chinkhoswe bwino bwino mukazitu ndi ameneyo ndithu wanyowani it sikuti ija yoti mkazi uja wayendayenda ndazimuna ambiri watopatopa uyu ndi wanyowani aMalawi anzanga muzachita kusegulira nokha nyuwani brand new muzachita kusegulira nokha aMalawi anzanga osayiwala like share comment kuti ndipitilize kumakupasirani zikomo kwambiri aMalawi anzanga martha Ndathokoza akuimbira amene akukondawo aone ma pic ako apo akukondawo akuimbira zikomo kwambiri eti eh? zikomo Emi bobo bobo mhm mwanena kuti mufuna mamuna Emi mufuna mamuna otani makamaka mamuna amene ndikufuna ine ndokhala naye pa banja mhm aliyense kaya akhale osauka eh. akhale wolemera eh. koma chachikulu mukumvana ine basi serious eya serious ndithu okay chabwino chabwino alright ndiye akapezeka mwamunayo mutha kusangalala kwambiri kwambiri nditha kusangalala naye eh? eya okay chabwino chabwino ayi ndathokoza Emi ndithu zikomo kwambiri aMalawi anzanga mkazi ndi ameneyo okongola beautiful very beautiful iye sazola mafuta oyeresa kapena chani mukumuona mmene alili apo ndi mmene akuonekera ndithu ndi very beautiful mkazi wokongola kwambiri mkaziso wakhalidwe wakhalidwe tikanena khalidwe ndi ali nalo number one aMalawi anzanga ndithu ndithu alright ndiye mwamuna akakhala kuti wakukondani ndi angakupezeni bwanji

ma 6 awiri ma 2 awiri 91 9 kumapeto okay chabwino koma akapezeka mwamunayo koma osayiwala kupita ku chipatala kuthawa kupita ku chipatala chifukwa pali azimuna ena amathawa ku chipatala kukayezesa ya koma cha nambala wani kufunikira moyo wa munthu ndikuyezesa kupita ku chipatala eti ya ya kuti banja likhale lolongosoka onse muzikhale mukuziwana okhulupirika Eh, zo- si choncho eti ena ndi choncho. ya mkazi wabwino wokongola is very beautiful mkazi wokongola kwabwino a Malawi anzanga ndikukuuzani mkazi ali serious akufuna banja nambala ndi imeneyo ya ife sitimapanga za manyaka iyayi mkazi wokongola kwabwino wakhalidwe ya woti inuyo mukamutenga kukhala naye ndithu muzasangalala kuti mwapezadi mkazi wabwino wakhalidwe ndithu ya zikomo kwambiri Lahiri K TV ndapasiridwa uthengawu kuti ndikupasireni inu a Malawi womwe ali ndi kuthekera, omwe akufuna mkazi, omwe asangalasidwa ndi mkazi mwa akazi awiriwa ali ndi ufulu ndi mwayi oti akhale nawo pa banja. Pamene ndili chonchi, ine ndimangokubwereserani nkhani yomwe ndapasiridwa kapena madandaulo a munthu wina wake kuti afikirenso anthu ena omwe angathe kuthandiza kapena kuchitapo kanthu, omwe angathe kumva ndi malangizo ndi uthenga omwe timabweresa pano awugwiritse ntchito, koma sindili pano kupanga bizinezi kapena kuyitanira nkhani ngati imeneyi koma ndikapasidwa nkhani, nkhaniyo ndimayitenga kuyibweresa pano kuti a Malawi ikufikireni. Ndipo kwa anthu amene mungathe kukhala ndi kuthekera kuti mutha kumkwatira mkazi mmodzi mwa awowa apa, chonde wonesesani kuti musamale, mumusamale mkaziyo, musachitire nkhaza. Komanso akazi inu mukakwatidwa, chonde samaleni mamuna wanu osachita zinthu zosalongosoka. Ndine wa Lahiri K TV ndipangeni like komanso share. Ok guys ngati zonsezo mwapanga inetu ndimakunyadirani koma osayiwala kupanga. subscribe ngati muli mulendo kapena simunapange.